Su nuraxi Adoni. Chistionaus de unu cumplessu formau de nuraxi e bidda de barracas a forma circulari, pesau e amanniau in tempus diferentis, Su nuraxi est a cuatru lobus, cun planimetria fora de su normali, est a pedra manna de dolomia traballada pagu e a pedra scuadrada prus pitia de carcàriu. S'intrada est a ovest. Si intrat a manu manca a una turri chi allogat su pranu de bàsciu, a manu dereta a sa scala chi artziat a cortillas e a s'aposentu de susu de sa turri maista. Sa turri de mesu spicat po dexi metrus, ma est arribbada a oi chena de cobertura a tolos, aici e totu cumenti a sa turri D e C. De contras, est sceti un aposentu a tolos sa turri faci a tramuntana B, arta a parti de aintrus prus o mancu seti metrus, innui s'oberrint sesi ventaneddas. Fait intrai, passendi de una cortilla e una scala de dexi scaleris, a unu arrepranu de sa turri. In sa parti faci a bentuestu de su monumentu, acanta de sa turri D ddoi at una gisterra po allogai s'àcua. In su territoriu de Serri ddoi at unu santuàriu de època nuràgica. fatu prus o mancu in su mille e sescentus e dominanti sa Trexenta, su Sarcidanu e sa Marmidda. Su nuraxi a passadìtziu est su prus antigu, agoa incorporadu de su nuraxi a tolos. De su milli e centu innantis de Cristu benint fatus su putzu sacru po su cultu de is àcuas in pedra niedda scuadrada e gracina, agoa su tèmpiu cun duus altaris in mesu. is tèmpius cun su pinnetu de su capu e de su sacerdoti, s'aposentu po is assembleas, su pinnetu cun sa rotonda e is domus a corti centrali. Cun is scavus ant agatau ainas imperadas cumenti votivus, armas, làntias a forma de naeddas, ceràmicas po impreu de dogna dì, bronzitus a forma de animalis, cun scenas de dogna dì. Fìbias de brunzu e cannacas testimòngiant is cuntatus de is nuràgicus cun etruscus, fenìcius e cipriotas. Su logu benit imperau fintzas in èpocas sighentis, pùnica, romana e medievali. De s'edadi cristiana fait parti sa cresiedda de Santa Vitòria, chi at donau su nòmini a su logu. Costruia in su de sètimu sèculus e torrada a fai in su mille e centu de is paras Vitorinus e in su dexennoi sèculu. Su Parc de Geroni est unu museu nàsciu in su duamilla noi in sa biddixedda de Geroni, in mesu a sa Sardigna a is peis de sa Jara. e chi ufrit percursus de archeologia, paleontologia e laboratòrius a is bisitadoris cosa sua. Su museu abantat una regorta de fòssilis ùnica, contat is iscobertas nuràgicas, pùnicas e arromanas de su territòriu. S'obietivu est s'amparu e s'avaloramentu de is benis culturalis e ambientalis de su territòriu, cun manifestadas i eventus puntaus a sa genti de dogni edadi e permitit de connosci su putzu nuraxesu, cussu de Santu Antine, prus fundudu de sa Sardigna. Maratè est su Museu po s'Arti de s'Arràmini e de su Tessudu de Isili, unu comunu in provìntzia de Casteddu postu in s'àrea de sa Sardigna de giossu. Su museu est in s'edifìtziu prus de importu de su centru istòricu a intrus de su cuventu de is Paras Scolòpius, fraigau in sa fini de su mille e sexentus. Est pratziu in tres setzionis in duus pranus. Is primu duus setzionis funt dedicadas a su tessìngiu, una de tipu artìsticu cun s'espositzioni de aratzus e s'atra, prus etnogràfica, cuntzentrada prus chi totu in is artigianas e s'ambienti cosa insoru. Sa de tres setzioni est dedicada a s'arràmini e amostat tipus bàrius de afrorìgius e mineralis de arràmini,

Cascadas de Sàdili. Sàdili ddi nant fintzas sa bidda de s'àcua ca tenit funtanas medas a intrus de sa bidda. Est sa bidda chi tenit prus funtanas de totu sa Sardigna e innoxi s'agatat s'ùnicu cascada chi calat a intrus de sa bidda. Cussa de Santu Valentinu, chi est arta prus o mancu seti metrus. Custa, cun sa de su stampu de su turnu, funt is ùnicus cascadas sadilesas fetianas, chi s'agatant sempri, ma ddoi nd'at atras bellas etotu chi si podint biri feti po calencuna semana de tempus.

Ecomuseo Seulu Is atividades de s'ecomuseo non s'agatant sceti a intrus de cuatru murus, ma tenint sa punna de chistiri e abalorari is benis culturalis materialis e non materialis de unu logu e de sa genti sua. S'ecomuseu de su Flumendosa Artu est ateniau de su duamilla e duus in atividades de amparu e promotzione de sa richesa ambientali, stòrica e artìstica de Seulu. Dd'atendint de su duamilla e cuatru sa sociedade cooperativa chi portat su pròpriu nòmini, donat servìtzios didàticus e bìsitas cun ghia po fàiri connòscere su territòriu de sa bidda. s'ambienti naturali, s'abba, sa geologia, is particularidadis botànicas e sa richesa de su padenti, su paesàgiu agràriu e is àndalas de is pastoris, s'archeologia e s'architetura. Insediamentu nuràgicu de Monte Nuxi. S'agatat in sa costera orientali de su Monti de Santa Vitòria prus o mancu a cuatru chilòmetrus de Stersili, in sa localidadi chi ddi nant aici etotu. Scorrovonendi in su tempus, ddi ant portau a pillu una bidda nuràgica manna cun struturas architetònicas de interessu mannu, unus cantu de barracas, unu tèmpiu intregau a su cultu de s'àcua e tres mitzas sacras. De custas, cussa a sud-est, a pranta retangulari absidada, e s'aposentu de s'àcua allogat unu cimbòriu a tolos, acanta de cussa unus cantu de barracas, una est a giassu strombau. Una barraca manna s'agatat invècias in sa parti arta de sa bidda, cun setzidòrgiu, foxili, cincu nìcius in su muru po ndi ponni trastus de dogna dì o sacrus, e cun pamentu a tellas, cun d'unu stampu tundu chi andat a una conchedda anca s'allogat s'àcua, chi ndi arribat a sa mitza sacra a manu manca. Est ingunis chi is pòpulus nuragicus afestant su cultu de s'àcua. Acanta de cussa, una mitza cun aposenteddu tundu a cimboriu e un'atra a giassu a forma de trapetziu cun croimentu e a cuatru scaleris. Su nuraxi 'e Is Paras, in su comunu de Isili, ddu nant diaici poita su terrenu a undi s'agatara fiat de propriedadi de is paras Scolopus. S'agatara in su cucuru de unu monti piticheddu in sa periferia de sa bidda. Cussu de Is Paras est unu nuraxi cumplessu cun bastioni trilobau acortilau de unu antemurali, de su cali s'allogant tres turris e unu villàgiu. In su cortili s'oberrint is intradas a su mastiu e a sa turri secundària a sud. Su màstiu, chi est sa turri centrali, tenit un'apusentu de forma tunda, cun is murus de perda in cracari fossilìferu. Su nuraxi allogat ancoras una crobetua a tolos arta prus o mancu doxi metrus, sa prus arta de s'intera tzivilidadi nuraxesa. A intrus de sa càmera ddoi ari unu putzu o silo fundudu a oi cincu metrus, a giai sesi metrus de artària, in su muru a dereta, si biri s'intrada a sa scala, fraigada in sa muradura chi fortzis portara a su livellu segundu. Su Putzu Sacru de Coni, in su comunu de Nuragus, s'agatat in un'àrea pitia serrada a muru a bullu i esti comenti àterus connotus ma esti perou prus piticu. Candu ddu iant iscrobetu, in su millinoixentudoxi, sa tolos fiat pèrdia e su logu chentza de elementus sciarrocaus. Su fundu teniat unu pillixeddu de terra chi una borta leau nci at fatu torrai a pillu s'àcua. Sa strutura ipogèica est fata a pedra de basaltu scuru scuadrada beni chi format sa tolos e cincu scaleris chi nci calant a su fundu de su putzu. Funtana Is Arinus, in su comunu de Nuradda, est un'ambienti naturali Innui s'àcua fairi a meri po su prusu candu proiri meda. De is mitzas, difatis, ndi bessiri s'àcua chi preniri s'arriu Sarcidanu, chi a pustis de essi atraossau logus de spantu chi fragant de is profumus suus e chi scedant po is matas de Làndiri e Cràchiris, si nci ghetat in su lagu de is Barrocus, a pustis de ai formau spèndulas e piscinas de spantu. Sa spèndula de Funtana is Arinus est arta prus o mancu cuindixi metrus e est unu esempru de formatzioni de is travertinus de Sàrtidu, arroca carcàrea chi si format po precipitatzioni de su carbonau de càrciu scallau in s'àcua. Tenendi contu totu cantu, est unu logu chi andat beni po is amantiosus de sa natura e de su trekking, ma finas po una scampirradedda in famìllia. Su parcu, difatis, est fruniu de mesas, logus po arrostiri e de un'àrea camper e parchègiu.